yes Anti Linda mwachita bwino kundifunsa e, ineyo kaya muli connected inuyo kwambiri ndi government of malawi that is not my concern but you should know kuti ineyo am a patriotic citizen of malawi and am the leader of malawians in israel so if you are connected

kuti akubwera kuno ku Israel. Anthuwo a Manpower-wo amawuza anthu kuti akubwera kuno ku Israel anthu aja. Sono ku Israel kuno anthu aja sakubwera iyayi. Angowuzidwa ma because ma because. So ineyo as one of the patri patriotic citizens and the leader of Malawians here in Israel I, I, I got concerned ndikuyamba kuwafunsa anthu aja munalipira liti ndalama ena analipira chaka chatha ena anatere ndi anthu aja amandifunsa ine inu mumaziwa za Is- israel deal kodi deal imeneyi ikuti bwanji nde ndinawauza deal ya ku israel inayima there's no deal kunoko Ku ma farm ko amathawa anthu aja so there is no deal. Pakali pano kuli deal ya ma nurses ndi ma care givers koma government has not yet endorsed it. Even agency iliyonse ku Malawi siyinapasidwe. Nde chomwe ndimawauza ine anthuwo nchakuti ngati kuli agency iliyonse ku Malawi ko kaya ndi Manpower, kaya ndi Cohen, kaya ndi Lusuwiro, kaya ndi chani kaya ndi kaya ndi edo, Ngati akutumiza anthu ku Dubai ku Oman kuti kuti kuti amenewowo musawaimbe mlandu ndipo mwina kapena amapanga zimenezozo koma akangopanga touch Israel akukunamizani chifukwa ine ndili pa mphika pa Israel ndikudziwa information holistic.

in, in, in fact the government of malawi you are talking kuti uli nawo connected ukhoza ku- ku- kungoziyika pa mavuto because the government of malawi i know they are not thieves so this manpower agency ukunena uchanichani kapena mukamawatumiza anthu ku, Iz- ku, ku dubai ndi kwinako it is okay but if you are saying that you are collecting money sending people to israel you are a scammer

Iweyo umarandira anthu ndarama unapezerapo ntchito anthu 1 2 3 4 kuno ku Israel koma government has not endorsed, endorsed a new deal the previous deal got sour so where are you say, sending those people and ndarama mwarandira kuchoka nthawi imeneja anthu aja simunatumize chifukwa chani next time uzaganize kaye kwambiri usanandilembere uje message yangayi because you will not like me what I will do anti linda mukhale ndi madzulo abwino zikomo
Uh, Mr. Chipeta, out of everything that I've said on the VN, chimene mwangotolapo it's about me co- being connected, right? Okay. Ndakupangirani ma screenshot anthu amene anditumizira like you took a screenshot with my name on it with my number on it mukwauza anthu zokuti ineyo ndine wa manpower and ngati andipatsa ndalama ndokuti apangidwa scam anthu amene akukuuzani zokuti apangidwa scam ana- anawapatsa zingati a manpower huh? if we have to ask

from the beginning anthu anena zokuti anyamuka liti Mr. vacancy ya- ya- yatuluka yomweyi january yomweyi anena zokuti first phase is may and june may na- Mr. tamuyamba leroli so which people are they complaining to you that they have paid and they're not going which people because first of all timalipira medical fee medical fee imeneyoyo ndiyokuti akuti aikuonena atipange ma medical certificates and akudziwa anthu aku dubai kunoko we cannot have ma visa without any medic, uh, medical checkups so we, s- he still needs to make that, that deal for us kuti atipange ma medical certificate then he can apply for us ma visa at the end of the, of the process tinalipira ndalama imene ijayo knowing what the use of that money you get it kufunika police clearance and when you're obtaining a, a, an israel visa you- u- of kuti ya employment you don't, you, you, you don't just apply you need a lot of things and inunso i think mukudziwa ndinu munthu wamkulu and which money again did we pay for for courier fee tinalipira kusovoko it's per candidate everyone is supposed to pay 210 of which is 107 us dollars kuti madocuments aja ati- atitumizira aja ma, ma, ma offer letter and contracts akuyenera kuti atumizidwe from from israel uko to malawi to malawi akuyenera kutipangira kwa, ma- kwa maloya manotary you get it and then akuyenera kuti atitumizire here in, in dubai

ndikuuzeni i don't take nonsense if you want to bring someone down don't drag my name in it in any way don't drag me because you have no proof that i'm involved with manpower i'm just there helping people and if people are being negative group no one is forcing anybody because no one forced me to pay my i also paid my money i'm also giving out my money if you don't know